An Ghaeilge. Is í an Ghaeilge an phríomhtheanga a labhraíodh in Éirinn le beagnach 9,000 bliain, agus is í an teanga scríofa is sine dá bhfuil againn in Iarthar na hEorpa. Teanga í a thug an Táin, an Fhiannaíocht, an Rúraíocht, na Caointe, na hAmhráin, an Ríordánach, Ó Cadhain, Mhac an tSaoi, Rosenstock, Hector, Hiúdaí, is Seo Linn dúinn. teanga a mhíníonn ár n-ainmneacha is ár n-áitainmneacha, teanga a múnlaíodh againn ar feadh na mílte bliain is teanga a mhúnlaíonn sinn. Tá 6,700 teanga ar domhan agus meastar go mbeidh an chuid is mó acu sin básaithe faoi cheann 100 bliain. An mbeidh an Ghaeilge i measc na dteangacha sin a sheasfaidh an fód nó an mbeidh sí le fáil sna leabhair amháin amach anseo? Tá éinne againn a labhraíonn an Ghaeilge Tá cuid mhór againn ar caitheadh go dona linn mar gur Gaeil sinn. Roinnt againn dúradh linn gur bochtáin sinn as í a labhairt, roinnt eile go rabhamar ag ceapadh go rabhamar níos fearr mar gur labhraíomar í. Dúradh le roinnt againn gur teanga mharbh atá inti, daoine eile, gabhadh sinn mar gur Gaeil sinn. daoine eile fós, ceileadh ceart chun oideachais lán-Ghaeilge sa Ghaeltacht orainn, rinneadh iarracht ár sprid a bhriseadh, caitheadh maslaithe linn, baineadh seirbhísí uainn mar gur Gaeil sinn. Cén tír eile ar domhan a ndéarfaí go bhfuil tú drochbhéasach as do theanga féin a labhairt? Cén tír eile ar domhan a gceilfí ceart ar chúram leighis ort de bharr go labhraíonn tú do theanga dúchais? Cén tír eile ar domhan a mhúinfeadh teanga duit ar feadh ceithre bliana déag is ansin nach dtabharfadh cead duit í a labhairt leo? Tá bearna shuntasach idir mianta an phobail i leith na teanga agus iarracht an státchórais féin i leith na teanga. Níl an stát ag dul a sheasamh sa mbealach ar an aistriú teanga ón Ghaeilge go dtí an Béarla. Táimid ag éileamh ár gcearta ar an stát plé linn inár rogha teanga, príomhtheanga go leor againn, agus príomhtheanga oifigiúil an stáit. Tá na seirbhísí seo ar fad tábhachtach, ach caithfear cuimhneamh gur gá dúinn iad a úsáid, léiriú go bhfuil gá leo, ach níos tábhachtaí is níos bunúsaí ná sin, Gaeilge a labhairt le gach éinne a bhfuil sí acu, agus an rud is tábhachtaí ar fad, ná go mbeadh sí mar phríomhtheanga againn féin inár dteaghlaigh, inár gcaidrimh agus inár gcairdis mar gur Gaeil sinn. Deirfidh an stair go raibh rudaí indéanta ach nár dearnadh. Ba chóir dúinn bheith bródúil asti seo. Sa saol seo is beag is féidir a rá gur linn go hiomlán é. Is linne an Ghaeilge agus ba chóir dúinn í a chur chun cinn i ngach slí gur féidir linn mar gur Gaeil sinn. Is am cinniúnach atá ann anois ó thaobh na Gaeilge sa Stát seo. An bhfuil tusa sásta seasamh sa bhearna bhaoil? na seirbhísí atá dlite dúinn a éileamh go glórach, is gníomhú linn? Deirfidh an stair go raibh rudaí indéanta ach nár dearnadh. Deirfidh an stair go raibh deis againn ach nár ghlacamar léi. Deirfidh an stair gur teanga álainn a bhíodh sa Ghaeilge. Céard a deirfidh tú?